Uh, funso limeneli limabwera ndithu mobwerezabwereza um, mzimayi wina aliyense yemwe ali pakati ndiyeno mwamuna akufuna amukwatire mzimayi ameneyo shariya ikuletsa ndiponso chiletso chimenecho kapena mbali imene akunena kuti ndi zoletsedwa ndi mbali imene ili yolondola chifukwa cha ndikutero ali maulama ena anabwera ndithu ndikutambasula ena anabwera ndikufotokoza chingakhale mimbayo wapereka ndi iwe kapena kuti mimbayo wapereka wina wake chitsanzo mwina mzimayi banja latha iye ali ndi mimba sakuloledwa kukwatiwa mpakana atabereka chimodzimodzi mwamuna mwina wamwalira mzimayi ali ndi mimba sakuloledwa kukwatiwa mpakana atabereka lamulo limenelitu allah akulankhula mu quran alkarim suratu talaq aya namba 4 kunena kuti wa ulatu lahmali ajaluhunna ayadana hamlahunna aya ili clear ndithu ndithu ikumveka bwino akunena kuti mzimayi wina aliyense yemwe ali ndi mimba ndeno akufuna kuti mwina mwake atakwatiwa adziwe kuti ali ndi nthawi yodikira asafulumire kukwatiwa mpakana atabereka apatu mimba ina iliyonse mimbayo kaya ndi ya zina anapereka mwina munthu wina kapena unapereka iweyo mu njira ya zina dziwa kunena kuti chingakhale mimbayo unayipereka iweyo sukuloledwa kupanga nikah mpakana mzimayiyo azabereke

mu point ngati imeneyi ndi imene ena mwa maulama amafotokoza like madhhabu abu hanifa kunena kuti ngati mutafuna kupanga nikaha nikahayo ikhala yololedwa ndipo ilandiridwa komano mzimayi ameneyo mimbayo chingakhale ili yako sukuloledwa iweyo kumugona mzimayiyo mpaka azabereke chifukwa chani ali ndi pakati kale mtumiki akuti la tutau hamilun hata tadha mzimayi yemwe ali ndi pakati musagone naye mzimayi ameneyo mimbayo ngati unapereka iwe munjira yachibwezi ya zina kapena mimbayo mwina wina wake anapereka mimba ndiye mkazi ukumufuna ngati upange naye nikaha

siziloledwa kwa munthu wina aliyense amene amakhulupirira kukhulupirira kwenikweni mwa allah subhanahu wa taala zonna kuti tsa qiyama tsiku lomaliza lilipo akuti sizikuloledwa kwa munthu amene wokhulupirirayo ayasqiya maahu zariha- azaria ghairihi sakuloledwa kuti madzi ake athirire mmera wa mwini wake kusonyeza kuti kugona ndi mzimayi amene ali ndi mimba kale kaya wina sizikuloledwa kuwonjezera pamenepo um, mu nthawi imene inu mumagona ndi mzimayi munapanga zina madzi amene ali menemo ndiye kuti ndi madzi amene abwera mu njira ya zina sono inu ngati mupange nikaha kusonyeza kuti madzi anu akhala ndithu akilini sichoncho ndiyeno mutenga bwanji madzi akilini aja kumati kumathira kumene kuli madzi oyipa chabwino ndiyeno tikapita mu yankho limene maulama akumatitambasulira bwino limene maulama akulankhula bwino akunena kuti mzimayi amene ali ndi mimba kaya mimbayo unapereka ndi iweyo kapena anapereka ndi wina wake sizikuloledwa kugona naye mzimayi ameneyo mpaka na atabereka chimodzimodzi ndiye kuti nikaha imene siyikuloledwa nikaha imene siyikuloledwa chifukwa tikapita kumbali imene amanena kuti nikaha ikhoza kukhala yololedwa amanena kuti ndiye kuti mzimayi simukagona inde maulama ena anayika malamulo awo kunena kuti iya zikhoza kutheka chifukwa inde amene anapereka mimba mwakuti mwakuti koma tikapita mu chigamulo cha quran alkarim ndi sunna ya mtumiki ndi qaulu tarjih mawu amene ali olondola amene ah, maulama akufotokoza akutenga ku ayat akutenga kwa hadith kuti sizingakhale zo- siziku- sizikuloledwa zimenezo osapanga nikah ndi mzimayi yemwe ali ndi mimba kale kaya mimba ndi yako kapena ya wina wake sizikuloledwa ndipo ngati mungapange nikah mzimayi usagone naye mpaka natabereka chingakhale mimba ndi yako kapena mimba ndi ya wina wake ndiye kuti maganizo ena onse amene maulama apereka ena kuti mwakuti ena kuti mwakuti ena kuti mwakuti